dododo nụ ụmụnne m a sị m ka m wetakwara ya unu kịta ọ nọ n'ọkụ n'ọkụ na ọ dịkwa m n'ọkụ n'ọkụ ewepụna anya na this video ị fụrụ ụlọ ị fụrụ ụlọ a m sepụta na video anwa ihe a bụ ụlọ untouchable comedy rụrụ n'enugwu o nwere onye amarọ untouchable comedy o nwere onye amaha na ọ ndị a kwa na-eme ihe onyonyo o wee bụrụ na asị o untouchable na-eti mkpu n'ọnụ anya untouchable na-asị na nụrụ n'ọnụ ya wee na-eti mkpu na-asị ka gọvanọ Enugu steeti ya doo doo dodoo na ihe e ji eme video a bụ na a na-akwari ụlọ ya nya rụrụ na Enugu wee na-asị ha na-akwari ụlọ untouchable ọ bụ na untouchable enwerọ akwụkwọ untouchable sị na ya nwere akwụkwọ ọ bụ na ebe ọ rụrụ ụlọ abụghị ebe gọọmenti eh, ọ bụ ebe gọọmenti sị sị arụna ụlọ ọ sị na ọ bụrọ o kwuru ihe niile o wee na-asị ka gọọmenti nwee ike biko hapụ ụlọ ya hapụrụ ya ụlọ ya o wee bụrụ ya na ndụmọdụ m nwere were inye gọvanọ of Enugu steeti bụ ya neba anya n'okwu a maka na ọ bụrụ na ọ nebaghị anya n'okwu a ọ ga-ebute ọtụtụ ihe mwute wee nyere ụmụ igbo niile ndị nwere atụmatụ ịgbadata ala igbo wee nwee mee investment ndị ofe mmanụ na-edimolishi ụlọ ndị igbo na Lagos kemgbe last two years bụọ mgbe o bidoro mana nke ka bidoro ọfụụ anwa last two years last year even this year they have done it anyị wee na-asị nna anyị ojukwu sịkwa na akụ ruo ụlọ ndị igbo akụ ruonụ ụlọ a gbakwa mbọ na aka akụ ga-esi wee na-eruzikwa ụlọ nwanne o wee bụrụ ya ma n'ugwu awụsa abuja ha na ndị otu ha a lot of places bụ ebe a na-eme demolition properties of igbo people and a lot have decided to bring down their asset or development in igbo land and now tell me if this happened to untouchable

of what is going on now concerning untouchable building construction n'Enugu gbazoro n'ụkwụ gị mara ihe ime ọ bụkwa na ọ bụrụ ya ọtụtụ ụmụ Igbo ekpebiela ịbịa mee wube ụlọ mee ọtụtụ ihe ha ji n'aka investment n'ala Igbo mana ọ bụrụ na o si ọ na-aga ụfọdụ ya-asịkwa aha ọ kakwara mma na awụsa na igbo mebiere m ya kata na ana nna m ebe a kata imebiri ya na ana nna m kama anyị emebikwa ya na ana nna m na isi ekwu na ana nna m ebe a ọ kakwa mma na awụsa na igbo mebiri m ya ka nrụbakwa ya na ana awụsa na ana ka nrụbakwa ya na ana awụsa na ana yoruba ka ndị yoruba na ndị awụsa ka ha mebie okwu ya na ọ kakwara ya mma na ọ ya aka ebekwa ikwu ya dị ka anyị makwara ihe mere ya ndị igbo tikwenụ ọnụ n'okwu a ndị ọnụ ruru n'okwu kunikwenụ tinye ọnụ n'okwu a ọ bụkwa na ọ bụghị ya ọ ya ebutekwa obi ịlọ mmiri na obi ajụmoyi nyere ọtụtụ ụmụ igbo nwere ọtụtụ ihe ha ya eme n'ala igbo n'ime afọ a na afọ ndị ọzọ na-abịa abịa share this video if you haven't follow my page what are you waiting for follow my page touch the comment button to comment does it worth it kedu ihe ị chere na ihe nwere ike ime untouchable ewee luzuo di this building kedu ihe ị chọrọ ka gọvanọ mee gbanye na comment section share this video and like daalụ